ka tila k'o kɛ mɔgɔ ta ye min y'a cɛsiri o ɲinini fɛ o ala in min ye kelen ye n'a ka kelenya ye an b'o ala in fo k'a tanu k'a barikada ale min ye hɛrɛ k'an ye k'an balo ka ɲinan sunkalo sɔrɔ k'a sɔrɔ an ɲɔgɔnna camanba bɛ kaburu kɔnɔ u ma fɛn kɛ ala la Ka ɲinan sunkalo jira an kɛnɛma na k'a sɔrɔ bana tɛ an ni na, an bɛ se ka kuma k'a sɔrɔ an ɲɔgɔnna dɔw ɲɛ minɛn'u la, dɔw sen minɛn'u la, dɔw da minɛn'u la, dɔw yɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ de bɛ olu la wuli k'u sigi, mɔgɔ wɛrɛ de bɛ don n'u ye ɲɛgɛn na, mɔgɔ wɛrɛ bɛ bɔ n'u ye. O la an bɛ Ala fo ni Ala ye kɛnɛya di an ma ka se ɲinan ta in ma. o kɔ tɛmɛnen kɔ an b'a ɲini ala fɛ kisi ani nɛma a k'o k'a ka kira belebeleba kan kira min nana ka na diinɛ in kurakuraya ani kira somɔgɔ sanumanw ni a somɔgɔ jɛlen ninnu an'a ka sahaba kɛrɛnkɛrɛnnenw an bi a ɲini ala fɛ ala ka kisi ni nɛma jidi u bɛɛ lajɛlen kan ani aw ni ne ani jɔn o jɔn tugur'u la tugutugu ɲuman na yanni diɲɛ wuli cɛ o kɔfɛ bonya kumakan ani barikada kumakan k'o kɛ an karamɔgɔ ye ani an ɲɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔ filibali diinɛ sotigiden min nana lakurakurali kɛ ala ka diinɛ belebeleba in na jɔyɔrɔ kɔrɔtalenw tigi bonya tigi karama tigi nin manton laban ninnu olu garantibaga diɲɛ laban manton labanw cɛ min nana ka n'u garanti bayia ɲɛnamayabaga silamɛya bayia ko don ala ka kalifa nin waati laban in na dugumakolo sanfɛ min ye kalifa laban ye nin waati laban in jɔnw kan n'o ye ne ɲɛmɔgɔ ye ani mumini bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ mali kɔnɔ n'o ye sɛrifu usman madan hayidara ye ala ka sijan di a ma ani kɛnɛ ni labanko ɲuman a n'a ka denbaya bɛɛ o kɔ tɛmɛnen kɔ ala y'a fɔ a ka kuranɛba kɔnɔ k'a fɔ ale ala ye sun kɛ aw kan wajibi ye komi a y'a kɛ wajibi ye manton tɛmɛnenw kan cogo min na ka kɔn aw ɲɛ n'aw ye sun in kɛ a dɔ la aw ni ne ko an bɛ kisi aw balimakɛ don a n'aw ka kalanden Alassane Diarra min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Espagne jamana ma nin wagati in na nka ne yɛrɛ ye maliyɛn ye ni Ala ka jɛ ye bi wula in na ni Ala ka jɛ ye an bɛ le 22 avril 2020 na an sigilen bɛ Espagne jamana kan sunkalo bɛ ka surunya sunkalo makɔnɔ n'a diyara Ala ye a bɛ komi bi y'a tile mugan ani seegin yɔrɔw ye n'a jara ala ye an bi araba wulala la labɛnw kɛlen bɛ k'a fɔ jumadon sun bɛna daminɛ an y'a fɔ aw ye fana ɲinan sunkalo an ye labɛn caman k'a kama an b'a fɛ ka walawalali k'aw ye ka walawalaliw kɛ a kan min b'a to yanni diɲɛ wuli cɛ aw tɛna fili sun kɛcogo ni sunkalo yɛrɛ kɛcogo la tuguni nafa minnu b'a la an bɛna an cɛsiri ka caman fɔ an ka kalanden dɔɔni na an ye laseli fɔlɔ kɛ ka ban nin y'an ka sigi filanan ye laseli kama a camanba de bɛ yen fo ka taa sunkalo ban an b'a la ni ala jɛnna n'a ye ni sunkalo fana tɛmɛna n'ala ye si d'an ma an bɛna tila ka laseli wɛrɛ k'aw ma min t'o si ye diinɛ in n'a jara ala ye an seko mana kɛ min ye bamunan ni kasanke cɛ yan'an yɛrɛ ka waati labanw cɛ an bɛn'o kɛ o la a balimakɛ don an'aw ka kalanden alasan jara inshallah Eh, yanni n ka don n ka baabu kɔnɔ an bɛ foli segin n ye foli segin folitigi ma eh, seyidi sheikh sherif usman madani haidara cɛkɔrɔba min nana ka na diinɛ belebeleba in kɔrɔta k'a bila pilasi la diinɛ tuma min na n'a bɔra minɛn kɔnɔ cɛkɔrɔba min nan'a bila minɛn kɔnɔ diinɛ sotigiden min ni sotigiden wɛrɛ t'a sɔrɔ ba ye a ɲɛnamayabaga ko don ala kira ka kalifa ala ka kalifa dugumakolo sanfɛ yan ni mantɔn ninnu kan o la an b'a ɲini ala fɛ sijan ni kɛnɛ ala k'o d'an karamɔgɔ ma an'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ala ka don ni juguw cɛ an karamɔgɔ bɛ min fɛ diɲɛ kɔnɔ ani lahara ala k'o k'an n'a ye a bɛ siran min ɲɛ ala k'an n'a kisi ka b'o ma an bɛ foli ɲɛsin a denw bɛɛ ma minnu fatura a n'a ka su bɛɛ ala k'u dayɔrɔ suma ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen jamiyat ansarudine islamiya an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin aw ma a bi diɲɛ fan o fan fɛ tile bɛ bɔ yɔrɔ min na fo k'a bin yɔrɔ min kan a karamɔgɔw ni a ɲɛmɔgɔw ani a kɔmɔgɔw ka dugawu kɛ bɛɛ ye a cɛ n'a muso a denmisɛn n'a makɔrɔba ala k'an n'aw dɛmɛ ala k'an n'aw wasa an bi k'an cɛsiri ala ka diinɛ min dɛmɛli kama a musakaw ala k'o di a siw ala k'o di o kɔfɛ an bɛ foli ɲɛsin diinɛ taabolo bɛɛ ma n'an ye nin fɔ k'an karamɔgɔ ka foli kɛ mɔgɔw b'a fɔ ko nin haidara ka mɔgɔw ye o t'an tɔɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ tugu dɔ de kɔ ka ala sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ ala nɔfɛ i tugura mɔgɔ o mɔgɔ kɔ n'i bɛ ɲuman kɔni kɛ an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn kɛ bɛɛ kelen-kelenna ye ka foli kɛrɛnkɛrɛn bɛɛ kelen-kelenna ye silamɛya tagabolo bɛɛ ka foli kɛ jamiyat ansarudine islamiya ye cogo min na an bɛ foli kɛ suna ye o cogo la an bɛ foli kɛ kadiriya ye o cogo la an bɛ foli kɛ taabolo bɛɛ ye o cogo la sabu silamɛya ni mɔgɔ min y'a lajɛ silamɛya ye yirisunba de ye yiri tɛ se ka wele yiriba fo a bolofara ka caya n'i ye yiribolo kelen turu mɔgɔ t'a fɔ yiriba mɔgɔ b'a fɔ yirisunnin silamɛya bonyana minkɛ k'a cɛsiri a ka hakɛw nɔfɛ silamɛw y'u cɛsiri ko musow kunkolo ka datugu silamɛw y'u cɛsiri ko jɛnɛya ka dabila silamɛw y'u cɛsiri ko kiri ka kɛ ni laadiriya ye silamɛw y'u cɛsiri ko an ka jɛ wali nafolo kɔ silamɛw y'u cɛsiri ko sunyɛni ka dabila o de ye silamɛya to a bolofara cayara bolofara n'a caya in bɛɛ ni bɛɛ y'i tilen an bɛɛ bɛ alijinɛ sɔrɔ e kana ba dɔ la k'o ye hayidaramɔgɔ ye e kana ba dɔ la k'o ye sunamɔgɔ ye e kana ba dɔ la k'o ye kadiriya ye an k'a lajɛ n'i ye kadiriya ye walima n'i ye ansaro ye walima n'i ye tijaniya ye e bɛ mun kan i bɛ mun kɛ ala kira kɔni cira min kama ka na dugumakolo sanfɛ ala kira y'o fɔ an ye kisi nɛmaba ye a ka kumakan bɛɛ la wa ala yɛrɛ ye ala kira tanu n'o ye kuranɛ kɔnɔ hali ni kira ka kumakan in ni mɔgɔ dɔ sigar'o la k'o tɛ sahaba ye kuranɛ ta kɔni ye tiɲɛ ye wa innaka la ala khuluqin azim ala yɛrɛ ye mankutu min fɔ kira muhamadu ma kuranɛ kɔnɔ a ko muhamadu ne ala kalila jogoba b'e la o la ala kira cira ka na dugumakolo sanfɛ a ye min fɔ jɔnw ye a ko bu'istu li utammima makarimal akhlaq ne muhamadu cira ka na jogobaw de dafa o la ni muhamadu cikun ye jogobaw dafali ye i bɛ diinɛ tagabolo tagabolo la min ye important ye nafa bɛ min na a k'a sɔrɔ e jogo ka ɲi n'i jogo man ɲi o de ye kojugu ye an k'a dɔn diinɛ taabolo bɛɛ ni bɛɛ y'i tilen bɛɛ bɛ alijinɛ sɔrɔ bɛɛ mɛ diinɛko porobilɛmu kɛlen bɛ min ye bi mɔgɔw de ɲinalen bɛ diinɛko kɔ k'a kɛ mɔgɔko ye anw karamɔgɔ ko tan n'o tɛ dɔwɛrɛ tɛ tiɲɛ ye anw karamɔgɔ ko tan hali ni dɔwɛrɛ ye tiɲɛ ye an t'o minɛ f'an karamɔgɔ ta o de ye halaki ye o de ye bɔnɛ ye o de ye balawu ye tiɲɛ de kan ka ɲini a bɛ fan o fan fɛ ka baara kɛ n'a ye ni diinɛ tagabolo bɛɛ y'i tilen bɛɛ bɛ alijinɛ sɔrɔ sabu n'i ye duuru fara duuru kan a bɛ kɛ tan ye n'i ye kelen fara kɔnɔntɔn kan a bɛ kɛ tan ye n'i ye fila fara seegin kan a bɛ kɛ tan ye n'i ye saba fara wolonfila kan a bɛ kɛ tan ye n'i ye wɔɔrɔ fara naani kan a bɛ kɛ tan ye a bɛɛ ye tan sɔrɔ nka tanw sɔrɔ cogo tɛ kelen ye o la an bɛɛ bɛ se ka alijinɛ sɔrɔ n'an ka taabolo ye n'an y'an tilen an bɛɛ bɛ se ka alijinɛ sɔrɔ n'an ka taabolo ye ala kira cikun n'o dafalen yera an na an bɛɛ bɛ se ka alijinɛ sɔrɔ n'an ka taabolo ye ala ye ala kira mankutu ni min ye n'o yera an na mɛ ansaroya ko tɛ tijaniya ko tɛ suna ko tɛ kadiriya ko tɛ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ nin taabolo fɛn o fɛn na ni e de b'o la i bɛ jɛnɛya la i bɛ nkalontigɛ la i bɛ namara la i sen n'i bolo la balotogo ɲini na da la e ye kafiri fiye fiye ye an karamɔgɔ kana an karamɔgɔ nana kana nin de fɔ ni ne ma bɛn nin ma u ko an ka silamɛya kɛ laisser passer ye min mana min kɛ an k'o to yen o ka tɛmɛ ko jurumu don ko ala bɛ jurumu ko a jurumu don ko ala bɛ yafa ko an ni ala cɛ man gɛlɛn ko an ni jɔnw cɛ de ka gɛlɛn an ni ala cɛ ka gɛlɛn ala m'a fɔ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ si ko ale bɛ yafa n'ale cɛ la a m'a fɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ de man ya'asillaha wa rasulahu ni mɔgɔ min ye ne ala sɔsɔ ani n ka kira k'a fɔ an ta tɛ tiɲɛ ye fa inna lahu nara jahannama ne ala kɛ n bɛ ka labɛn kɛ ka bila a tigi ye o ye janɛmɛ tasuma ye khalidina fiha abadan wa a tɛ bɔ fiyewu suratul jinni aya mugan ni fila nin kuma in bɛ yen kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ caman wɛrɛw la a bɛ yen k'a fɔ ni mɔgɔ min ye ala sɔsɔ jurumutɔ fana bɛ yen innal mujrimina fi nari jahannama jurumutɔw fana bɛ janɛmɛ kɔnɔ c'est-à-dire kabako don k'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ mɔgɔ dɔ nɛgɛ ko ala ye yafa masa ye kira mamadu cira jogo min kama kira kelen kelen kɔ k'o dafa kisi nɛɛma b'a ye e tɛ se ka n'o de bila ko i bɛ alijinɛ sɔrɔ o la an tɛna babu janya bi an sigikun ye sunkalo walawalali ye aw ye mais aw k'a dɔn an sigikun tɛ k'a fɔ ko an bɛna a walawala ansaru dɔrɔn tɔgɔ la an ma sigi ko an bɛna walawala ko eh, eh, tijaniya dɔrɔn walima kadiriya dɔrɔn an y'a walawala tiɲɛ ɲinina bɛɛ de ye mumini bɛɛ ye kuma minnu an bɛn'u fɔ kuranɛ tɛ aw ta ye kuranɛ tɛ sheikh sherif usman madani haidara ta ye kuranɛ tɛ ne alasan jara ta ye kuranɛ ye ala ta di an bɛna kuma minnu fɔ papiye minnu sɛbɛnnen b'an bolo arabuw de y'u sɛbɛn ka bila an ɲɛ yan ani cɛsiribagaw tiɲɛw don wa nkalon don ala de b'o dɔn an bɛna segin o kelenw de kan k'o ɲɛfɔ aw ye taabolo defan zero an tɛ baara kɛ n'o ye ala ka bɔda d'an ma an bɛ tiɲɛ defan de la an ɲinana taabolo defan kɔ n'i ma ɲɛ i bɛ taabolo taabolo defan a defan ni tiɲɛ ye n'i ye anw ye ka taabolo min kɔni defan a dɔn ko an bɛ k'o defan tiɲɛ de kan wa an ka dalu bɛɛ dafalen b'an bolo an t'a fɔ mɔgɔ si ye k'a fɔ taa an karamɔgɔ ɲininka nin na n'an ye min f'u ye n'i ma da a la an yɛrɛ disi fɛrɛlen don k'i kɔnɔ na an n'i ka sigi k'a kuma kɛ an t'i neni an t'i dɔgɔya an t'i tɔgɔ tiɲɛ i bɛna an b'a ɲɛnabɔ n'an ta kɛra nkalon ye an dalen b'a la an bɛn'a fɔ jɔnw ye an bɛ fili kan min ye tiɲɛ ye an bɛn'o fɔ ala ka jɔnw ye parce que an b'a fɛ de ka diinɛ bɔ dibi la dugu jɛra sa bi m'an kɛ nkalontigɛ in na an k'an ɲɛ ko ten ka sira minɛ ala ka bɔda di ne ni aw ma o la sun ɛɛ an bɛ fɔlɔ ka min walawala aw ye bi o ye aksamu siyam sun yɛrɛ ye tilayɔrɔma joli ye sun ye tilayɔrɔma joli ye sunbaga ye tilayɔrɔma hakɛ min ye o bɛ yen mais bi an da tɛna s'o ma sunbagaw ye jɔnw ye an tɛna o fɔ aw ye bi mais bi sun tilayɔrɔma hakɛ an bɛ kuma o de kan bi ni ala ka jɛn ye bi an bɛna kuma o de kan sun tilayɔrɔma min b'an bolo ɛsiyamu yankasimu ala ahada ashara darban n'i ye sun yɛrɛ tilayɔrɔma jateminɛ nin kitabutigi ka fɔli la bustanul waizin ale ko n'i ye sun jateminɛ ko a bɛ tila ka taa fɔ tilayɔrɔma tan ni kelen ɲɔgɔn na ale ka jate la a ko fɔlɔ siyamul fardu farida sunni n'o ye sunkalo ye a filanan siyamu zɔhir mɔgɔ min man'i kali i muso la o sun fana bɛ yen a sabanan siyamu nakl i mana bɔ diinɛ dɔ la ka don diinɛ wɛrɛ la o sun fana bɛ yen ka bɔ silamɛya ka bɔ diinɛ wɛrɛ la ka na o k'o sun bɛ yen a naaninan siyamul watu'u fi ramadan ni mɔgɔ min sera a muso ma sunkalo la o juru saratɔ o sun fana bɛ yen a duurunan wa siyamu kɛfara yamun yamin ni mɔgɔ min y'i kali galo kan o sun fana bɛ yen a duurunan siyamu fidiyatul aza aza n'o ye eh, fidiya eh,

saga walima ka bagan dɔ faga ubiyɛn kungo kɔnɔ bagan dɔ faga o sun fana bɛ yen a tannan wa siyamu nawafil nafila sun fana bɛ yen a tan ni kelennan wa siyamu nazir ani dafalen sun ni mɔgɔ min y'a dafalen o sun bɛ yen nin kitabutigi ko sun bɛ tila ka taa nin tilayɔrɔma tan ni kelen ma mɛ n'a nana se sun yɛrɛ nafa ma sunbagaw an bɛna olu fana kalite fɔ aw ye sunbaga ye joli ye sunkɛla kalite ye joli ye an b'o fɔ aw ye mɛ nin ye sun yɛrɛ kalite ye tan ni kelen o la an bɛna fɔlɔ ka min walawala aw ye o kan ma yustahabu mina siyamu ahda ahda ashara nawan ko sun bɛ sadiri sun bɛ tila ka taa tilayɔrɔma min kanunen don sun na sun tilayɔrɔma hakɛ an y'o fɔ aw ye o ye tan ani kelen ye mɛ sun kanunen don sun hakɛ min kanunen don fɛn min kanunen bɛ sun na ma yustahabu mina siyam an bɛn'o de fɔ aw ye ma yustahabu mina siyamu yustahabu siyamu ayamu taliya an bɛna waati minnu fɔ aw ye olu de sun kanunen don sun minnu kanunen don ani min kɔnnen don ani min haramunen don an bɛna o de walawala aw ye wula in na n'ala sɔnna ma ɛl awalu sun min kanunen don na waati min sunni kanunen don wagati min sunni kanunen don k'a sɔrɔ farida sun tɛ sunkalo tɛ an bɛna olu de fɔ aw ye waati minnu sunni ka ɲi ni baraji bɛ sɔrɔ a la k'a sɔrɔ sunkalo tɛ an bɛn'o fɔ aw ye o fɔlɔ yawmu arafa arafa don sunni ligayiri hajin mɔgɔ min tɛ hejikɛyɔrɔ la ni mɔgɔ min ma taa heji la o tigi ka arafa don sun wa huwa tasi'u zilhijja arafa don de ye seliba kalo tile kɔnɔntɔnnan ye

san fila nata jurumu a b'o yafa a bɛ komi a bɛ san naani de garanti san fila tɛmɛnen a b'o jurumu yafa ye a tile kelen sun baraji muminiw de ko don san fila nata baraji a b'o san fila nata jurumu a b'o yafa a ko ni mɔgɔ min ye seliba kalo tile tanna don sun n'o ye eh, seliba yɛrɛ don ye ka sun k'a daminɛ sɔgɔma ka taa bila eh, selifu ka jigin wagati la ni mɔgɔ min y'o sun k'o bɛ san kelen baraji yafa san kelen jurumu yafa san kelen jurumu a y'a walawala dɛ a ye jurumu fɔ seyia de ko don jurumu misɛnninw de ko don waati min sunni kanunen don o y'a fɔlɔ ye a filanan yawmu asura

yawma asura n'o ye asura don ye jɔminɛ don waati min sunni kanunen don ni barajiba b'a la a fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ don si sunni kanu man bon ala bolo don si sunni baraji man bon ala bolo a fɔlɔ ka tɛmɛ arafa don kan a filanan o ye jɔminɛ kalo tile tanna don ye jɔminɛ kalo tile tanna don sanyɛlɛma don farafin sanyɛlɛma ko ni mɔgɔ min y'a sun ala kira ko kisi nɛma b'a ye ko ni mɔgɔ min y'a sun ko a bɛ san kelen jurumu yafa i n'a fɔ ala kira yɛrɛ y'a sun cogo min na kisi nɛma b'a ye a tilala k'a fɔ mɔgɔw k'a sun a tilala k'a fɔ ko ni ala ye san wɛrɛ yir'an na ko an bɛna jɔminɛ kalo tile tanna fana sun tile kɔnɔntɔnna sun ɔ yanni o san wɛrɛ cɛ kira fatura kisi nɛma b'a ye donc waati min sunni baraji ka bon kosɛbɛ a waati filanan de ye jɔminɛ kalo tile tan ni a tile kɔnɔntɔn

alakira y'a fɔ kisi nɛma b'a ye ko ni mɔgɔ min ye sunkalo sun k'a ban sunkalo sunnen kɔfɛ i ye tile wɔɔrɔ sun selincinin kalo la a kɛra i y'a tugu ɲɔgɔn na i m'a tugu ɲɔgɔn na tile wɔɔrɔ kɔni ka sun a kɔnɔ ɔ i n'a fɔ an bangena k'a sɔrɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ k'u ka sunkalo bilasira ko ni mɔgɔ min y'o kɛ ko o i bɛ san kelen sunni baraji dafalen sɔrɔ o ye ala kɛlen k'a d'i ma promo la

k'o de sunni baraji ka bon kosɛbɛ ko ala kira ko ala kira muso an ba ayisa ye a lakali kisi nɛma b'a ye a ko ale m'a ye fiyewu kira ma deli ka kalo si bɛɛ sun k'a dafa fo n'a kɛra sunkalo ye ale ma deli ka kira ye ko a bɛ kalo dafalen sun fiyewu fo sunkalo dɔrɔn parce que kalo si sunni tɛ farida ye kalo si sunni tɛ wajibi ye fo sunkalo a ko mais ale m'a ye ala kira bɛ sun caya kalo si la ka tɛmɛ sunkalo makɔnɔ fana kan donc sunkalo makɔnɔ tile tan duuru fɔlɔ mun na tile tan duuru fɔlɔ sabu ni e ye sun caya a laban yɔrɔ la i fanga bɛ dɔgɔya ka bɛn ni sunkalo ye o de y'a to o kɔnnen don a wolo a duurunan waati min sunni wajibi eh, kanunen don n'a baraji ka bon a duurunan ashro el awalu min shahri zilhijja likawlihi

waati min sunni kanunen don n'a baraji ka bon nka wajibi tɛ a duurunan o ye seliba kalo tile tan fɔlɔ seliba kalo k'a daminɛ a tile fɔlɔ la ka taa bila tile tannan na o waati o baraji ka bon kosɛbɛ i n'a fɔ ala kira ko kisi nɛɛma b'a ye ko ne ma don si ye baara ɲuman kɛli ka di ala ye don min na ka tɛmɛ nin don ninnu kan ko n'i m'a faamu don jumɛn de ko don ko ala kira kan bɛ k'a daminɛ seliba kalo tile fɔlɔ ka na bila tile tannan na jɔn tɛ baara ɲuman kɛ san kɔnɔ waati si la min ka bon ala bolo ka tɛmɛ waati ninnu kan u ye ala kira ɲininka kisi nɛɛma b'a ye ko hali ni min taara jahadi la ala ka sira fɛ wa kira ko awɔ hali ni mɔgɔ min taara jahadi la ala ka sira fɛ ni maa min ye baara ɲuman ni sun caya seliba kalo tile tan fɔlɔ la a tigi baraji ka bon ni jahadikɛla ta ye nka fɔ n'a kɛra jahadikɛla ye jahadikɛla min bɔra ala ni ala kira kama ka taa jahadi la ale yɛrɛ de taara a n'a ka nafolo nka ale ma segin nafolo ma segin o b'a yira a ni tora a la mɔgɔ min taara kɛlɛ la ala ka diinɛ sira kan walima i wula i bɛ taa kalan kɛ ka ala ka diinɛ dɔn ka jɔnw bɔ fili la i tora yen bana y'i minɛ i sara i ma segin bilen walima i taara bamurula kɛlɛ la i sara nin bɛɛ ye jahadi ye walima i wula i bɛ taa ala ka diinɛ lase waajuli sira kan i sara k'i to o sira kan nin bɛɛ ye jahadi ye o tigi kɔni baraji dan t'o la kira ko o tigi kɔni baraji ka bon ka tɛmɛ seliba kalo tile tan fɔlɔ baara ɲumankɛla kan nka n'i seginna e baraji t'a ta bɔ ala ka bɔda di

k'u ye kira ɲininka kisi nɛɛma b'a ye ko waati jumɛn de sunni baraji ka bon kosɛbɛ k'a sɔrɔ sunkalo ee waati min sunni baraji ka bon kosɛbɛ a ko a bɛ kalo min wele ko jɔminɛ muharam kalo kalo lahɔrɔma kalo a ko o de baraji ka bon mɛ ni muharam muharam bɛ fɔ kalo kelen de ma mɛ lahɔrɔma bɛ kalo naani de la san kɔnɔ nin bɛɛ bɛ jate a fɛ ala ka bɔda di an ma o ye a wɔɔrɔnan ye waati minnu sunni kanunen don n'a baraji ka bon kosɛbɛ a wolonfilanan

wakala hiya kɛ siyami dahari waati min sunni baraji ka bon kosɛbɛ n'a kanunen don nka wajibi tɛ n'i b'a fɛ ka sun waatiw la ninnu kun de ye n'i bɛ waati dɔ kɛrɛnkɛrɛn i yɛrɛ ka sun ala kama n'i y'a kɛ ninnu waati ninnu ninnu de baraji ka bon o ye jumɛn ye a ko kalo o kalo a don jɛman kalo don jɛman ayamul bidu kalo don jɛman ye don jumɛn ye abu zari ko ala kira ko kisi nɛɛma b'a ye k'a ye olu yamaruya k'u ka kalo don jɛmanw sun o ye tile saba de ye kalo o kalo o ye don jumɛn ni don jumɛn ye a ko a fɔlɔ eh, kalo tile tan ni saba kalo o kalo a tile tan ni saba n'a don ye donba ye ani a tile tan ni naani ani a tile tan ni duuru a bɛ f'o de ma ko ayamul bidu fi sahari kalo don jɛmanw o de ye kalo tile tan ni saba su kalo tile tan ni saba tile tan ni naani tile tan ni duuru ni mɔgɔ min b'a fɛ ka sun n'i tora ka ninnu sun san kɔnɔ o de bɛ bɛn san totali sunni ma ko ni mɔgɔ min y'a sun nin cogo la kalo o kalo i bɛ tile tan ni saba sun ka tile tan ni naani sun ka tile tan ni duuru sun n'i ye san yɛlɛma o cogo la san dafalen baraji bɛ d'i ma ala kira ko ten kisi nɛɛma b'a ye abu zari ka lakali la nin kuma ninnu a k'a dɔn an ka adamadenya la nin labɛnw bɛ adamadenw yɛrɛ bolo san wagati dɔw bɛ yen u bɛ fɛn dɔ bɔ fɛnw prix la farafinna ta n t'o kalama mais tubabuw fɛ yan ɛsipanyɔliw b'a kɛ ko ribaga san kɔnɔ u b'a kɛ waati fila ka ca la janvier wagati u b'a kɛ fo ka na février la u b'a kɛ fana eh, ni n ma ɲina septième mois wagati ninnu juillet u b'a kɛ juillet kɔnɔna na kalo kelen fɛn o fɛn ye kɛmɛ a bɛ kɛ bi duuru ye ka nɔgɔya kɛ mɔgɔw ye ala fana ka o waatiw de nin promo telefɔni sociétéw fana b'a kɛ mali la u b'a kɛ jamana bɛɛ kan tuma dɔ la u bɛ keredi da jigin n'i ye kɛmɛla ta a bɛ kɛ kɛmɛ filala ye n'i ye kɛmɛ filala ta a bɛ kɛ kɛmɛ naanina ye mais ni u ka wagati jateminɛlenw tɛmɛna a t'a bɔ tuguni ala fana ka promow de ye nin ni mɔgɔ min ye nin waati ninnu kɛ i bɛ nin barajiw de sɔrɔ Waati min sunni baraji ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ n'a ka di Ala ye, a waati seeginnan ani a kɔnɔntɔnnan, o fila faralen bɛ ɲɔgɔn kan, a bɛ bɛn waati tan ni kelen de ma, tan ni kelen, wagati tan ni kelen, sun kalite ye tan ni kelen ye, nka waati tan ni kelen de bɛ yen min sunni ka di Ala ye, o baraji ka bon, o tan ni kelen kɔnɔntɔnnan ni seeginnan ni kɔnɔntɔnnan, o de ye yawmul isnɛyini wa yawmul kamis.

kira tun bɛ waati min sun kosɛbɛ ka caya o tun ye ntɛnɛn ni alamisa ye u ye ala ka kira ɲininka o la kisi nɛɛma b'a ye ko mun na a bɛ ntɛnɛn sun mun na a bɛ alamisa sun u ye ala kira ɲininka o la tuma min na n'u y'a ɲininka o la a ko i k'a dɔn ko baara ɲumanw bɛ yira ala la alamisa su juma su o juma su jɔn min ye baara ɲuman kɛ ani min ye juguman kɛ k'u bɛ yira ala la ntɛnɛn ni juma nin tigi y'a lakale nin kɛcogo la mais a bɛ riwaya wɛrɛ la ko ala kira ko fakala fihi wulidutu wa fihi unzila aleya ko i k'a dɔn ntɛnɛn don alamisa don ko o ye baara ɲumanw yira don ye ala la ani baara jugu jɔnw ye baara min kɛ dɔgɔkun kɔnɔ u bɛ yira ala la alamisa wula fɛ ka don juma su kɔnɔ k'o de la ale bɛ alamisa don sun ko mais ntɛnɛn don k'ale kira bangena ntɛnɛn wa ko kuranɛ jiginna ale kan ntɛnɛn wahayu fɔlɔ jiginna ale kan ntɛnɛn donc nin ye tiɲɛ ye kira bangena ntɛnɛn ko ale bɛ ntɛnɛn sun ka ala barikada o la alamisadon ni ntɛnɛndon sunni o ye donba fila ye min ka bon ala bolo kosɛbɛ a ko ala bi bɛɛ ka jurumu yafa alamisa ni ntɛnɛn na mais fɔ n'a kɛra mɔgɔ min datigɛlen bɛ mɔgɔ dɔ la n'i y'i datigɛ mɔgɔ dɔ la dɔrɔn donc e ka jurumu ti yafa e sen t'a la ko ala b'a fɔ ko a ye ninnu ta bila ka waati wɛrɛ kɔnɔ waati min sunni baraji ka bon a waati tannan o de

k'u ye ala kira ko kisi nɛma b'a ye ko waati min e, sun kalite min ka di ala ye ka tɛmɛ sun kalite bɛɛ kan k'o ye nabila dawuda ka sun ye ala ka kisi bɛ dawuda ye ko i k'a dɔn seli min ka di ala ye ka tɛmɛ seli bɛɛ kan k'o ye dawuda ka seli ye seli dira ala kira de ma ko a k'a di bɛɛ ma mais kiraw ni nabiɲumanw tun bɛ sun nka yamaruya ma d'u ma k'u k'a di jɔnw ma yamaruya dira kira de ma k'a k'a di jɔnw ma ko dawuda tun bɛ tile kelen sun a bɛ tile kelen bila su tila fɔlɔ a b'o seli tila sabanan a b'o sunɔgɔ tila laban donc a bɛ tila fɔlɔ n'a ye a bɛ tila kelen sun a bɛ su tila saba de tila kelen a b'o kɛ sunɔgɔ la tila kelen dɔ in a b'o kɛ ala wele la donc a bɛ tila ka sunɔgɔ laban na fana tila fila a b'o de sunɔgɔ tila fɔlɔ a b'o sunɔgɔ camancɛ a b'o seli laban a b'o sunɔgɔ donc ko o ye nabila dawuda ka seli ye k'o de ka di ala ye nafila seliw la ko wa dawuda tun kɛra a bɛ tile kelen sun a bɛ tile kelen bila ni mɔgɔ min b'a fɛ ka sun nin mɔdɛli ninnu na mɔdɛli min fɔr'i ye a ka ca ni min ka di i yɛrɛ ye sisan sun waati minnu sunni kanunen don n'a ka di ala ye ni baraji b'a la n'a kanunen don a tan ni kelenna ni a laban o de ye siyamu li azabi elezi lam yakdir ala ziwaja cɛ ganan ka sun walima muso ganan ka sun likawlihi sallallahu alaihi wasallam ala kira y'a lakali a ka kumaw la kisi nɛma b'a ye man istata'a elba'ata

a bɛ ɲɛmana tanga ka bɔ jɛnɛya ma wa man lam yastati fa alayhi bisawmi ko ni mɔgɔ min tɛ se k'a yɛrɛ minɛ ka bɔ jɛnɛya la k'o tigi ka sun fa innahu lahu wija ko i k'a dɔn o bɛ a nege tigɛ ka bɔ i la mɔgɔ min tɛ se ka muso furu i ma se k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ e, e, cɛko ma walima musoko fana ma ko i ka sun sun min baraji ka bon kosɛbɛ a tan ni kelenna n'a laban o de ye muso gana walima cɛ gana i ka to ka sun n'i y'a mɛn bi eh, kuma bɛɛ a question bɛ n'an ma an bɛ an bɛ to ka filimu juguw lajɛ k'an yɛrɛ nege da n'a ye o n'a ɲɔgɔnnaw min ɲininen bɛ aw fɛ bɛɛ ka sun i ka to ka sun waati bɛɛ n'i sunna a ka gɛlɛn nege ka i dɛsɛ wa mɔgɔ min bɛ sun fana ala kira ko alaihi salatu wasalam n'i ye furu kɛ furu bɛ e ɲɛ jigin parce que dɔ b'i bolo i tɛna musow lajɛ i tɛna cɛw lajɛ kosɛbɛ i ɲɛ bɛ jigin dɔɔni nka fɛn tɛ min bolo a man nɔgɔ dɔɔni o la cɛganaw ni musoganaw a ɲininen b'aw fɛ min baraji ka bon o ye sun ye waati tan ni kelen kɛcogo tan ni kelen de fɔra baraji sun na sun kannenw na sisan e yɛrɛ de b'a lajɛ min ka nɔgɔ i ma nin bɛɛ ye promo ye ala bolo sunkalo sen tɛ nin na an ma don sunkalo ta kɔnɔ fɔlɔ baara in an bɛna tugu tugu ɲɔgɔn na ka taa de a bɛna caman de faamu a la ala ka bɔda di ni aw ma ala ka diinɛ d'a ma kira bonya kama sɔl ala rasul ee an sera min ma sa o de ye ma yukrahu mina sawmi waati minnu sunni kɔnnen don sun minnu kɔnnen don baraji ti sɔrɔ a la kosɛbɛ n'i y'a sun i ti baraji jɔlenba sɔrɔ a la ɲugunkɛ b'a la i bolo o de ye siyamu yawma arafa liman wakafa biha linahayihi sallallahu alaihi wasallam ani sawmi yawma arafa liman bi arafa waati minnu sunni kɔnnen don a waati bɛ se waati eh, seegin ɲɔgɔnna de don waati seegin ɲɔgɔnna o de sunni kɛcogo seegin de bɛ sun na o de sunni kɔnnen don kɛcogo seegin ɲɔgɔnna de bɛ sun na min kɔnnen don mɛ womisɛnnin dɔw fana b'a la ka fara o kan dɔ bɛ yen o kɔnni ni haramu don dɔ bɛ yen o haramu tɛ ala k'an bɛ saba ma a fɔlɔ mɔgɔ min bɛ arafa mɔgɔ min bɛ heji kɛyɔrɔ la arafa don e man ka sun n'i sunna baraji jɔlen t'a la o kɔnnen don ɲugunkɛ b'a la i bolo kɔnni kɔrɔ de ye ɲugun kɛlen don fɛn min na a filanan siyamu yawmal jum'a munfarida likawlihi sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'a idukum fala tasumu illa an tasumu qablahu aw ba'dahu ka jumadon kelen ta ka sun mɔgɔ min bɛ sun juma dɔrɔn ka juma dɔrɔn sun o kɔnnen don baraji ɲɛnama t'a la ala kira ko kisi nɛɛma b'a ye ko aw kana jumadonya sun ko silamɛw jumadon ye aw ka seli don de ye ni mɔgɔ min ma ɲa k'i bɛ jumadon sun fo n'a sɔrɔ i ye sun daminɛ alamisa ka alamisa sun ka juma sun baasi t'o la walima ka juma sun ka samedi sun baasi t'o la mɛ ka juma kelen ta k'a sun ko o kɔnnen don waati min sunni kɔnnen don a sabanan siyamu yawmu sabti munfarida ka samedi don dɔrɔn ta k'o sun i kan'o kɛ

kɔngɔ ni gɛlɛya fɛ ko hali n'i ma dumuni foyi sɔrɔ k'a dun fo n'a kɛra erezɛn bolo jalani dɔ ye k'i k'o kari k'o ɲimi ou bien yiri yiri bolo dɔ komi gɛsɛ i k'o ɲimi a kana na kɛ k'i sunnen don ɛɛ tanbihun a ko nin lakununi ye karahatu fi hazihi karahatu fi siyami hazihil ayam karahatu tanzih wama yali karahatu eh, tahrim an ye waati minnu fɔ nin ninnu sunni kɛlen bɛ balili de kama a balilen don ninnu kɔni balilen don ko ninnu sunni kɔni bali ninnu kɔni k'u sunni kɔn k'o ye kɔni balili de k'i bali a la mɛ haramu dirɛkiti tɛ mɛ an bɛna naani min fɔ an ye naani min fɔ nin olu ye kɔni i balilen don a la mɛ an bɛna naani dɔ min fɔ k'o ye kɔni ye kɔni min tɛ bɛn min bɛ don haramu kɔnɔ o fɔlɔ de ye

ka sun tugu ɲɔgɔn na ka tɛmɛ tile saba tile fila kan n'i bɛ sun to k'a tigɛ tigɛ o de ka di ala ye kosɛbɛ hali sunkalo mana sa an bɛ tile wɔɔrɔ min sun selinjini kalo kɔnɔ a wajibiyalen tɛ fo i k'a bɛɛ tugu ɲɔgɔn na n'a y'i diya n'i ye tile kelen sun nin nin n'i ye tile fila sun nin sɛmɛni na i b'o sɛmɛni bila sɛmɛni wɛrɛ i bɛ tile fila sun sɛmɛni wɛrɛ i bɛ tile fila sun sɛmɛni saba dɔrɔn i b'a wɔɔrɔ sɔrɔ a ka ɲi o kɛcogo de la waati min sunni man ɲi n'a ka go ala ye n'a bɛ se ka don haramu kɔnɔ o de ye ka sun tugu ɲɔgɔn na k'i ban tigɛli ma komi minnu bɛ san bɛɛ ta k'a sun mɛ mun na paseke ni mɔgɔ min y'a kɛ siran kama a kana na e fanga dɔgɔya k'i dɛsɛ ka ko dɔ kɛ k'i barika ban paseke sun n'i y'a tugu ɲɔgɔn na n'i m'a tigɛ a b'i fanga dɔgɔya o la sun min ka ɲi hali barajiɲini sun na n'i ye tile fila sun i b'a tigɛ o de y'a to a ye nabila dawuda ta fɔ ka tile kelen sun ka tile kelen bila ka tile kelen sun ka tile kelen bila k'o de baraji ka bon aw kana sun tugu ɲɔgɔn na ala kira ko ten ko aw kana sun tugu ɲɔgɔn na yɔrɔ wɛrɛ la a b'a fɔ n b'aw ma ni sun tuguli ye ɲɔgɔn na

siga don ye don jumɛn ye sunkalo makɔnɔ tile bi sabanan sunkalo makɔnɔ tile bi saba don ko a kan'o sun ni e y'o sun ala kira ko ni mɔgɔ min y'a sun k'i ye kasimu fa sɔsɔ n'o y'ale kira ye paske siga b'a don na ni e y'a sun ni na barajiɲini sun ye

ɛɛ ka san bɛɛ sun k'a tugu ɲɔgɔn na ala kira ko sun ti mɔgɔ ye mɔgɔ min ye sun kɛ badabada ye a ko yɔrɔ wɛrɛ la ko sun ti mɔgɔ ye mɔgɔ min ka sun kɛra badabada ye ko n'i ye sun tugu ɲɔgɔn na n t'a tigɛ san o waati o don o don i sunnen don a ti tigɛ fiyewu fo n'a kɛra wula o wula ye ko sun t'i ye i ma sun wa i ma sun don mɛ kun dɔ de b'a la a fɔra kun dɔ de kama ni maa min b'a dɔn a sunni fanga fana b'i la haramu tɛ direct k'a fɔ i kan'a kɛ mɛ kun dɔ de la a fɔra a kana na e dɛsɛ fo ka t'i siri mɔgɔ dɔ la walima k'i bana ubiyɛn k'i dɛsɛ hali ni muso tɛ se ka jɛ tugun ka ɲɛ paseke mɔgɔ min bɛ sun ka caya a fɔra ye sisan sun bɛ mɔgɔ musoko nege kari n'a tugura ɲɔgɔn na ka se hakɛ dɔ la ɔ muso b'e bolo n'i ye sun tugu ɲɔgɔn na ka se hakɛ dɔ la i bɛ degun se o fana ma o yɔrɔ ninnu ko don ala ka bɔda d'a ma n'o tɛ haramu dirɛkiti ko tɛ

muso min furulen don kana sɔn ka don si sun f'a k'a sɔrɔ i cɛ ka jɛn n'a ye mɛ n'i cɛ b'i kɔrɔ de ko don ala kira ko wa huwa hadirun n'i cɛ bɛ yen de mɛ i birin bɛ espagne i muso bɛ espagne ko i muso bɛ mali la k'a fɔ ko a fɔra ko don dɔ kana sun k'i jɔ ko i muso kana sun o ko tɛ dɛ n'i n'i muso bɛ ɲɔgɔn kan ni muso bɛ don o don sun sunkalo t'a la kira ko sunkalo t'a la a ko aw kana sun musow a kana don si sun fo a ka jɛn ɲini a cɛw fɛ nka sunkalo t'a la sunkalo sun ni jɛn tɛ ɲini cɛ fɛ ni cɛ ko i ti sun i bɛ sun ni cɛ ko i ti sun i bɛ sun cɛ o cɛ n'i y'i tugu ka i muso sunnen to ka dilan ɲini a fɛ i tɛ se o janɛmɛ kɔrɔ a b'i si a b'i gɛrɛsɛgɛ tigɛ a bɛ mɔgɔ gɛrɛsɛgɛ tiɲɛ kelen a b'i si dɔgɔya fila a bɛ tila ka janɛmɛ dumɛnɛ si ma siga foyi t'a la yɔrɔ cɛ dɔw bɛ ten i n'a fɔ a ka ca tungarankew la u taalen kɔnze la ka bɛn ni sunkalo u bɛ ala minɛ ka taa dagajala don musow da la u tɛ sun silamɛ kunkuruninw u bɛ muso fana ta latiɲɛ sunkalo tɛ bila mɔgɔ ye sunkalo don kelen tɛ bila mɔgɔ ye a ɛri kelen tɛ bila mɔgɔ ye mɛ muso ni sunkalo tɛ n'i bɛ don o don sun ko i ka jɛn ɲini i cɛ fɛ k'a fɔ papa ne b'a fɛ ka sun sini ɔ n'a jɛnna n'a i bɛ sun n'a ko ayi i b'a to yen mun na paseke cɛ mago bɛ se ka jɔ e la dilan na tile fɛ cɛw o kelen in fana don n'aw ma ɲa k'a b'a ka baraji ɲini sunw kɛ an'a ka sufiyaw tanke muso b'i bolo a f'i muso y'a ka bɛn a la cɛw de musow de ta fɔra mɛ cɛ fana b'a la n'i b'i sun i b'a ɲɛfɔ i muso ye n'o tɛ ni muso mago jɔr'i la ni sunkalo tɛ i sunnen ye tilegan fɛ n'i y'i tulo gɛlɛya ka sun sariya b'a bolo a k'i sun tigɛ a k'a poron i kan k'i ɲɔgɔɲɔgɔ fo ka t'i sun tigɛ ala ka bɔda d'a ma o la musow ani cɛw a kana sun furuɲɔgɔnmaw fo a ka jɛn ɲini ɲɔgɔn fɛ o ye sun dɔ ye sun min kɔnnen don n'a bɛ don jurumu kɔnɔ hali ni waatiba dɔ don k'a sunni ka di i ye i bɛ jɛn ɲini furuɲɔgɔn fɛ nin ye waati minnu sunni kɔnnen don nin y'olu ye mɛ an bɛna min walawala ye dɔɔnin o de ye sɔmu yawmi shakki siga don siga don sunni n'o ye sunkaloma kɔnɔ tile bisabanan ye o don sunni an bɛna don o de kɔnɔ k'o walawala dɔɔnin ɛɛ sawmu yawmi shakki ala sab'ata awjahin siga don sunni ɲɛ wolonfila b'a la koɲɛ wolonfila bɛ o la salasatun minha jaizatun saba b'a la saba dagalen don a ko la ma alkɛraha mɛ a dagalen don mɛ ɲugunkɛ b'a la dɔɔni saba b'a la siga don sunni koɲɛ wolonfila b'a la o koɲɛ wolonfila saba bɛ o la o saba o dagalen don i ye nka ɲugun kɛlen don a la i bolo dɔɔni n'i y'a kɛ basi t'a la mɛ i tɛ barika da n'a ye kosɛbɛ saba wɛrɛ b'a la bigayiri ikirahin o kɔnnen tɛ fiyewu kelen b'a la la yajuzu o tɛ bɛn aslan o fondation yɛrɛ la o tɛ bɛn amma esalasatu leti hiya jaiza ma alkɛrahiya a ko saba min b'a la n'o o dagalen don nka ɲugunkɛ b'a la i bolo dɔɔni o fɔlɔ el awali o fɔlɔ huwa an yasumu yawmu shakki biniyati ramadan o de ye e ka siga don sun ni sunkalo ŋaniye ye ka siga don sun ni sunkalo ŋaniye ye ɔ ni mɔgɔ min y'o kɛ

aw biniyati shaban aw biniyati mutlaka ko mɔgɔ min mana sunkalomakɔnɔ tile bisabanan sun n'o ye siga don ye k'a ŋɛniye baraji ɲini sun dɔ ye k'a kɛ baraji ɲini sun dɔ ŋɛniye la k'a kɛ ni baraji ɲini sun dɔ ŋɛniye ye walima k'a ŋɛniye n bɛna sini sun sunkalomakɔnɔ bonya kama walima k'a kɛ ni ŋɛniye dagalen wɛrɛ ye ko baasi tɛ o ŋaniya saba in na siga don sun na ni mɔgɔ min ni ŋaniya saba fɛn fɛn ta ko baasi t'o la o bɛ bɛn ye wa wa wa amma wahidu lazi la yajuzu aslan a ko kelen min b'a la n'o b'a dafa wolonwula la siga don sunni ɲɛ kelen min bɛ yen n'o o fondation yɛrɛ la o lasiri la o ti bɛn fahuwa an yasumu yawma shakki ala annahu in kana min ramadan fa ana sa'imun wa illa fala fa huwa la yajuzu aslan k'a ŋɛniya k'a fɔ a ne bɛna sun siga don sunkalomakɔnɔ tile bisaba don ne bɛna don sun ɔ ni sini kɛra sunkalo ye n sunnen don n'a ma kɛ sunkalo ye n ma sun k'a ŋɛniya ka sun fajiri fɛ ɔ n'a fɔra ko kalo yera ɔ n sunnen don n b'a kɛ sunkalo ye ɔ ni kalo ma ye i labɛnnen don k'i sun tigɛ i ti continue parce que sunkalo ma ye e y'a sun n'o ye ŋɛniye k'o ti bɛn o haramunen don ala k'an bɛɛ saba ma sun wagati minnu kɔnnen don n bɔra k'olu de walawala aw ye minnu kɔnnen don mais an bɛna don min kɔnɔ sisan n'o y'a laban ye o ye naani de ye o de ye ma yuhramu mina sawmi arbaatun sun min haramunen don total n'a kɛli ti bɛn baraji foyi foyi tɛ sɔrɔ a la ɲugun kɛn t'a la dɛ n'i y'a kɛ i ye haramu kɛ i ma sun i y'i yɛrɛ tɔɲɔ i ye haramu kɛ o ye qualité naani de ye

waati min sunni haramunen don baraji foyi foyi t'a la o fɔlɔfɔlɔ ye selidon ye a kɛra seliba ye walima selinjini ko sidina umaru y'a lakali ko alakira ye balili kɛ kisi nɛɛma b'a ye ka bɔ nin don fila sunni ma seliba don a b'aw ka eh, selinjini don aw kɛdon k'aw ka sunw tigɛ sunkalo bannen o don ni mɔgɔ min y'a sun baraji ka haramuya ka sɛbɛn i ye ani seliba don seliba don mɔgɔw bɛ se k'a daminɛ sɔgɔma ka na bila seli fo ka jiginni na i mana na so i bɛ sun tigɛ n'i y'a don bɛɛ sun baraji ka haramuya i ye o don sunni ti bɛn n'i y'a sun baraji tɛ i bɛ jurumu de sɔrɔ nin don fila waati min sunni tɛ bɛn a filanan ayyamu tashiriki salasa o de ye seli tile saba

ka welewele da jama ye ko a kana sun nin don ninnu ko ninnu ye dumunikɛ don de ye ani jimin don ani musofɛda don kumakan wɛrɛ la ani alabato don bi ye don ye a kana sun ko alakira ye mɔgɔ bila ka taa mina ka wele da mina jamakulu la a kana bi sun bi ye dumunikɛ don ye bi ye jimin don ye bi ye ala wele don ye ko a ye nin saba fɔ laseli wɛrɛ la ko bi ye dumuni don ye bi ye jimin don ye bi ye muso fɛ da don ye parce que n'i sunnen don i ni muso t'i da mɛ n'i tɛ sun na i ni muso bɛ da a bɛ fɔ k'o de fɔ ani ala bato don waati minnu sunni haramunen don sun min haramunen don total a sun sabanan o de ye ayamul haidi wa nifas muso ka laada don a n'a ka bange joli muso min bɛ yen ni i ye den sɔrɔ bange joli ma tigɛ ka bɔ i la walima i bɛ ɛrɛgili la n'i y'i tugu ka sun jurumu de b'o la baraji tɛ sɔrɔ o la wa iza el ijtima'u ala fasadi somi el haidi wa nufasa ko i k'a dɔn paske wa iza el ijma'u alal fasad jamakulu bɛɛ bɛnnen b'a kan ɛ somi el haidi wa nufasa k'a fɔ mɔgɔ min bɛ laada joli la ani mɔgɔ min bɛ bange joli la k'o ka sun tiɲɛnen don o ka sun tɛ minɛ ni bange joli b'i la i tɛ sun f'a ka tigɛ pewu ni sunkalo tɛmɛna n'a don minnu dan i y'i dan ka i to ɛrɛgili la ni sunkalo tɛmɛna i b'a don jateminɛ sunkalo kɔfɛ i b'a sara ale don bɛ sara wa i tɛ seli a seli de tɛ sara nka a sun bɛ sara likawlihi sallallahu alaihi wasallam ala kira ko kisi nɛɛma b'a ye alaysati iza hadati lam tasal wa lam tasum fadhalika min nuqsani diniha ala kira ko alayhi salatu wasalam a ko i k'a dɔn aw m'a ye a fɔ ni muso bɛ laada la walima n'a bɛ bange joli la a tɛ sun a tɛ seli ko o de ye muso yɛrɛ ka diinɛ nagasi yɔrɔ dɔ ye ala ka bɔda di a ma ala y'o bɔ muso ka diinɛ la ala y'o bɔ a la o jurumu tɛ sɛbɛn u ye n'a bɛ laada joli la walima bange joli ye nɔgɔ ye i tɛ seli i tɛ sun i tɛ kuranɛ kalan i tɛ don misiri kɔnɔ a naaninan waati min sunni haramunen don sun kalite min haramunen don o de ye sɔmul marid banabagatɔ ka sun allazi yakhsha ala nafsihi halak banabagatɔ min b'a dɔn n'ale sunna sun in bɛ se k'a faga bana gɛlɛn b'i la i b'a dɔn furudimi gɛlɛn b'i la o n'a ɲɔgɔnna dɔ e yɛrɛ de b'a dɔn i ni ala cɛ mɛ anw ka furudimi kalite tigi ninnu ko tɛ dɛ ɲuman ɲuman de ko don bana dɔ b'i la i yɛrɛ b'a dɔn bana in bɛ k'i degun ka se degre min na n'i farati ka sun n'a tora ka wuli a b'i faga walima dɔgɔtɔrɔw ko n'i ma sun bila sun in b'i faga n'i sunna bilahi i tɛ baraji sɔrɔ o haramunen don i ka sun ko ala ko kuranɛ kɔnɔ qala allahu taala ala ko kuranɛ kɔnɔ o kuma la wala taktulu anfusakum inna allaha kana bikum ra, ra, ra, rahima ko aw kana aw yɛrɛ faga ko ala bɛ hinɛ aw la wala taktulu anfusakum inna allaha kana bikum rahiman a kana aw yɛrɛ faga aw k'a dɔn ala bɛ hinɛ aw la waati minnu sunni haramunen don sun kalite min haramunen don kalite naani a fɔlɔ seliba ni selicinin don sunni o haramunen don a tile saba seli tile saba sunni ayamu tasiriki salasa o o sunni haramunen don ani mɔgɔ min bɛ bange joli la ani laada joli o haramunen don ani banabaatɔ gɛlɛn min b'a dɔn ale ka bana bɛ se k'a faga n'a sunna o fana ka sun ye haramu ye tant que dɔkitɛriw y'a fɔ i kana sun kana sun ala ka bɔda di a ma nin de tun b'an bolo wula in na ka walawala aw ye eh, an ka walanda la nin ye nin bɔlen a la n'a diyara ala ye nin kɔfɛ an bɛna don an bɛna tugu ɲɔgɔn na n'ala y'an balo ka sini sɔrɔ ni baasi ma kɛ an bɛna dɔwɛrɛ walawala aw ye an bɛna don dɔwɛrɛ kɔnɔ sini n'o ye sun yɛrɛ samasenw ye sunkalo yɛrɛ an bɛna don ale yɛrɛ kɔnɔ an bɛna kuma wujubu sɔm ramadan o de bɛna tugu na sunkalo wajibiyali sunkalo yɛrɛ wajibiyali silamɛya fɛ an bɛna o de walawala sini ni ala ye an balo ka sini sɔrɔ k'a tanw n'a wagatiw di an ma ani mɔgɔ bɛ ɲumanya minnu kɛ sunkalo kɔnɔ ani kuranɛ kalanw nafa minnu bɛ olu la ani sarakabɔw sini an da bɛna don o la ni ala ye an balo ka sini sɔrɔ hɛrɛ la ala ka ne ni aw dɛmɛ k'an siw janya ala ka hinɛ an ka banbagatɔw la ka sunkalo caman yira an na ala ka a mɛntulo ɲuman di an ma k'a faamucogo ɲuman di an ma n y'o de fɔ aw ye kuma bɛɛ kalanden kumaw don filiw bɛ se ka y'a la fotiw bɛ y'a la n'aw ye min y'a la an b'a ɲini aw fɛ ala kama a k'an dɛmɛ k'a tilen an ye wasalamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatu fa ilal lika